sisan de tun b'a la sisan nin a lajɔra ka sisan nin to a la u ko ko sisan nin ko u ka fami ko a b'u ka fami bɛɛ la sisan nin ne y'a fɔ a nana ne kamana gan mɛ muso nin lajɔra ka sisan nin to a la kalo kɔnɔntɔn an bɛ si k'an sigi kalo kɔnɔntɔn kɔnɔna na su an ti da su an ti da tile lafiya waati foyi foyi t'an ɲɛ an nana to ten muso nana jigin a jiginnen o juguyara kɔrɔlen ye o juguyara kalo fila kɔnɔna na den kɔ segira kɔ ne yɛrɛ kamana ganna ni muso ye n t'a dɔn muso in yɛrɛ bɛna kɛnɛya cogo min na dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔso ye farafinfura tɛ farafinfura ye sisan a farafinfura farafinfura farafinfura mhm. ne bɛ se ka ɲɔ ka tan fɔ sisan mhm. a farafinfura la mhm. a si ma mago ɲa ne tora ten ne terikɛ ye mamari ye ɔ an bɛ to ka image lajɛ n'an sigira baro la an bɛ to k'a ka image lajɛ aya don la ne yɛrɛ hakili t'a kan k'a fɔ ko n'i y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko ale ka olu ka fura in bɛ se ka ne ka muso kɛnɛya ne hakili t'o la den kɔni kɔ seginna kalo fila kɔnɔ kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ sisan nana juguya a juguyalen don dɔ la a nana jigin ne kɔnɔ est-ce que ni muso in fatura k'a to tan nɔ k'a sɔrɔ ne ma labɛn kɛ a a laban na a bɛ kɛ lebu dɔɔni ye bi tɛ dimansi ya bi tɛ kasela sugu ye ya ne ye dugu jɛra dɔrɔn ne ye n bi ka taa kasela sugu la ka taa kasange san ka n'o bila ne kasange san k'o bila n bolo kɔrɔ en cas de ni bana ma ɲa ni bana ma ɲa an k'an yɛrɛ sutura joona wula fɛ ne sigilen bɛ ala ala nana n'a ka ko ye mamari ye ne wele ko kɔni baasi tɛ yen ne ko ko aa n ko baasi bɛ yen dɛ n ko madamu man kɛnɛ ko mun b'a la ee n ko sisan de b'a la n k'o ka jugu dɛ a ko ko ko sisan b'a la n ko sisan b'a la mɛ n tɛ k'a fɔ a ye ni hali fura ko ye quoi n bɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn ni hali ni a fatura a kana bala a la quoi parce que n terikɛ de ye awɔ awɔ awɔ n'a fatura a kana fɔ ko ee ko mun bɛ muso la n tɛ k'a fɔ a ye ni o tɛ n bɛ k'a fɔ a ye ni position min ye o kɔni ye dɔrɔn a a ma fatura a kana bala a la quoi kasange sannen bɛ n bolo yen bon an tora ten n teri ko ko ne ma ko ɛɛ n kɔnɔ n bɛ na sisan a nana ka na muso lajɛ a ko ne ma ko ee ko nin ka jugu dɛ n ko a ka jugu dɛ n ko bon an ye kalo kɔnɔntɔn de kɛ tan den wolola den kɔsegira ni den kɔsegira sisan ni muso fana ne tɛ se ka fɛn fɔ e ɲɛna ne ye a wele ka bɔ kɛrɛfɛ n ko mais muso in kɔni bɛ yɔrɔ min na ne kɔni y'a da a fana tɛ bɔ a la parce que n ko ne yɛrɛ y'a o labɛn daminɛ ka ban a ko aa ko an ka ko an kana o fɔ ko bana bana mana juguya cogo o cogo bana juguyalen bɛɛ tɛ ni fana a ko i bɛ n kɔnɔ a ko produit an